eh timu eh eh timu eh eh ndio mkudziwa kale timu eh eh simu ndio machitophweketserapo yani eh em lero yabwera timu eh eh yabwera timu eh eh eh kuyambira zinthu ziwiri zitatu timu aa timu aa guys kwa anthu amene simukuidziwa timu aa nde lero yabwera Eh, mati sibwera lero yabwera lero yabwera timu aa tikambe amwene kuli nkhani zingapo eh, timu aa imafotokoza bwino lomwe nkhani mmene zayendera mmene zilili mosatenga mbali komano mmene zikuyendera hmm?

tamenyeni kodokodo tikambe zinthu ziwiri zitatu apapa eh? tene tibalalikepo eh? suti tichitokhalitsapo iyayi komano kuli nkhani zitatu hmm? Ti- nkhani ina yatuluka madzulo omwe ano

timu aa kwa anthu amene simukudziwa kuti timu aa ndi chani imeneyi ndi anyamata poyambapo inali anyamata amabodza ndiye inasintha inabwera anyamata amalangizo anthu ambiri akuidziwa uh, si programu yachilendo yayi ngati kuli mapulogalamu ena amene akubwera ambuyo mwawawa ma- mapulogalamu amene akubwera ambuyowa amenewo akubwera uh, kuchokera ku programu imeneyi timu aa anyamata uh, malangizo anyamata amabodza ndi amene original amene anayambitsa kaya mukuti kuli chani kuli chani kuli chani akudziwa ifeyo kunena kuti ah, original ya mabodza pa tauni panopo ndiye kuti anayambira pati anayambira pa low profile malawi low profile malawi ndi imodzi mwa peji yoyambirira kwambiri peji yayikulu kungoti Eh, ndi ma issues ake komano ndi page yayikulu kwambiri okay yeah so tiyambepo chonchi ah guys mukudziwa bwino lomwe inuyo kunena kuti kunjaku kwavuta ndithu kunjaku kwawirira kunjaku ah kwachitika mtundu wina ndithu ah ndeno iyayi tapangeni share zanu tapangeni share zanu kuti ah tili pano tili pano tili pano tili pano kuti tizionera limodzi ndithu yes so nkhani imene yavuta ili mkamwamkamwa nkhani imene ili mkamwamkamwa ndi nkhani ya makawaka ya apostle apostle amenewa ndithu ndi mkulu wina wake nde panopo malamulo a timu aa samatchula mayina that's another thing lamulo lalikulu limene simatchula mayina komanso sosi yathu is always protected eh, source yathu imene imatipatsa nkhani olo kutavuta bwanji uh, source yathu imakhala protected uh, sitimapititsa kwina kulikonse sitimayitchula olo atatilozetsa chipolopolo sitimayitchula source yathu okay so uh, ndi nkhani yonena kuti uh, ndi lamulo la timu aa timu aa siyamasewera iyayi guys timu aa siyamasewera ngati kuli page kapena programu imene yakhala ikukambidwa kumbuyo konseku ndi timu aa kotero kuti anthu ambiri akumbukira mtima walasa pansi okay nkhani imene yavuta kwambiri nkhani imene yawirira nkhani imene yaoneka kuti yagwetsa even mikoko yogona ndi nkhani imeneyi ndithu ya ah, apostol ena akenso apostol amenewa ndi mlangizi wamkulu ah, anthu ambiri anamudziwa ndithu apostol amenewa atabwera pa peji ija ya nyauyu atabwera pamenepopo ndi malangizo komano malangizo awo amakulowa m'baibulo komanso ndikulowanso kubanjaku komanso ndikulowanso kumeneku kwa zogonanagonanaku chanichani ndi anthu ambiri amadzidzimuka kuti "Ah, kodi iwowa ndi kuti bwanji ndi anthu ankawakonda anthu ankawatsatira chifukwa cha malangizo awo ndithu ah, apamwamba kwambiri anthu ambiri ndithu anali oti akuwapanga follow even kumeneku ku peji ya nyauyu ndithu ah, anafika kumenekoko nyauyu ndikunena kuti iyayi apangeni folo apangeni folo ndi kumene ambiri mwa ife ndithu tinapangira folo ndithu ehe akuti kodi inu akuti bwanji kodi umasowa chonche ehe kwa anthu amene ah, Okay. Okay, okay, okay, okay. Yes, so kwa anthu amene akudziwa ndithu ah, makamaka yes so apostol amenewa ndithu anali munthu wamkulu kwambiri anthu amakamba za banja ayi ipita kubanja kwangaku mwakuti mwakuti chanichani amakhala akukamba ndithu zachikoka kwambiri anthu kumanena kuti ii komano apostol amenewawa ndiye kuti akazi awo amanjoya kwambiri akazi awo amamva bwino mmene akukambiramu ndiye kuti akazi awo ii zapamwamba kwambiri chanichanichani osadziwa mphuno salota kuti kuseriku kukuchitika zina zina kukuphikidwa zina zina apa ndi pakamwa pachabe podya za mchere ah, komano zakumbuyoku ndi za wekha tamando I see you iwe ndamene ungauze anthu za program imeneyi ndithu ya timu aa anyamata amabodza okay so uku ndithu kumachitika zinthu kumbaliku ndiyeno ife sitimadziwa komano zinthu zimenezi zikuoneka kuti zinayambabe kanthawi ibe ndithu ah, chifukwa chi- zimenezi zioneka kuti panakali panopa ah, paja amanena kuti masewero amabala mwana ndithu ehe ndiyeno iyayi anapezeka kuti iwowa ndithu akukhala ndi banja lawo bwinobwino zonse kumalongosoka kumatani kumapitiriza malangizo anthu kumawakonda anthu kumawakondetsetsa iwo aja ndi kumakondanso anthu enanso akazi amuna anthu osiyanasiyana amapezeka kuti iwo onse akutani akuwakondanso ehe ndi timu aa timu aa imafotokoza zonse mwatsatanetsatane ndiyeno ah, Chimene chatsitsa dzaye, chinatsitsa dzaye kuti njobvu ithyoke nyanga chifukwa chakuti iwowa ngakhale anali mlangizi koma amalangizanso kwinanso ndiyeno chinatsitsa dzaye kuti njobvu ithyoke nyanga aah ndi nkhani zomwezi zoti mukampatse wakuti wakuti surprise mukampatse gift yoti asakuyembekezera asakudziwa pamenepo ndi pamene ndithu chimene chinatsitsa dzaye ndiye iwowa ndithu apostolowa anapereka mphatso yawo kwa mkulu wina wake woyimba kunena kuti a utenge mphatso iyi ukapereke kwa akazi anga akuti akuti akazi anga akuti akuti ya inde akazi anga amene ajala okay chabwino no problem ndikapereke liti a tsiku lakuti lakuti ndiye woyimba uja ananena kuti a lerolo ndili munthu wosangalala kwambiri chifukwa nditenga mphatso iyi ndikukayipereka kwa ndani kwa akazi awo akuti akuti kutchula tsopano mpaja iye osadziwa kuti awawa ndi mgtu mg2 kuchokera ku mg1 kwinaso chifukwa akanangosamaiwo apabanjaso ndiye kuti kwinaku ndi mg1 kwinaku ndi mg2 mwaona so uja ah, okay chabwino ndiye kukapereka mphatso kumeneko ndiye anthu kuona kuti ah, uja walemba kunena kuti ah, ndikukapereka mphatso kwa akazi ake akuti akuti kuatchula apostolo aja dzina lawo bwinobwino chachacha ah, iwe awa tikuwadziwa apostolo awawa amatilangiza amacheza nafe zimakhala chonchi chanichani ndiye ati ali ndi ndi ndi mamuna wake wa mayi awa ali eyetu ali yayi sizili choncho yani ndiye anthu kuyamba kukumbutsa eee kutenga ma screenshot chatata kutumizira kudzatumizira timwe ee kudzatumizira uku kudzatumizira mwini wake mamuna akazi awo enieni mg 1 kudzatumizira uku zikukhala bwanji kenaka uja oyimba uja wapangidwa alert akuti ya zimene zimene zili muchotsani kaye chotsani ndiye anadzachotsa pamene paja komano ma screenshot ayenda kale vuvuvu ma iphone 14 ma iphone chakuti chakuti ah, ma iphone 16 ma samsung ndi zina zotero ndiye pamene paja basi mphatso ijadi munthu uja anakatani anakaperekadi bwinobwino kukapereka bobo zonse chanichani basi anthu tinakhala ngati kuti tatani tayiwala ndeno pachitikanso zinanso kupezeka kuti lipoti la pano latani latuluka kuti iyayi apostolo ajatu uku akutani akukhala okha iwowatu ndi mlangizi wamkulu komano akamakulangizani mmene amanenera muja kuti kubanja ngakhale zitavuta bwanji osathawako iwowa anathawa eh? mkazi olo zitavuta bwanji osamusiya kumuonetsera chikondi iwowa sanamuonetsere chikondi ana oti mwabereka nokha ndi mkazi wanu ah, musathawe anawo inuyo mukhale pamenepopo kumalerera limodzi ana iwowa kuthawa ziliko ziliko amathawa apostolo liwiro la mtondo wadooka kuthawa banja kuthawa ana kuthawa udindo pamene pati anthu a nanga inu mukulowera uku bwanji mmakhala uku ala ndukayitengera ndukayipanga ngongole ndukayendera ngongole ala kenaka lero anthu alondola apeza kuti akukhala okha ala okay chabwino ndiye uja wapanga wa surprise uja analembanso pamene pajaso pa tsamba lake la mchezo iyayi kuno lumu ikukudikirirani lumu yakuti yakuti uh, thank you very much for the surprise chanichani zikomo darling chanichani wayika dzina apostolo pamene pachita mamuna wamwini wake chonsecho amayiwo aliso pabanja ndi ana awo folo nde sitikudziwa uku kwa anaku sitinafike kuti kodi afunika dna ndani komano zikuthekabe kunena kuti uh, kufunikabe dna kwa ana folo nkutheka kuti apostolo kumeneko anakamenyanso nkhondo zotheka ndithu zimenezo musakayikire so sitinafike kumeneko ndiyeno kupezeka kuti iwe ayi ah, basi kuti chotere kupezeka kuti mkazi ujaso kuja wathawaso nayeso amuna ake wanyamula ana wakalowaso kwina kwakeso eh? wakalowa ku 12 so pano kumene kuja kupezeka kuti ngakhale anakalowa ifika amagwiranso ntchitonso mzimayi wakuti ku tevet kumeneko ndiyeno kumene kuja atalowa ndiye akuti kuli wina wakenso mkhalakale m'bomamu mkhalakale m'bomamutu mwini wake chuma mkulu wa zachuma m'bomamo amene amalipirira amayiwo ku 12 uko osati apostolowa ayi kuli mkhalakale kumeneku m'bomamo amalipirira mayi aja lenti amapangira chilichonse kuphatikiza pamenepo ndikuasiyitsa ntchito ku tevet siyani ntchito chilichonse ndizipanga pompano ineyo m'bomamu ndipeza chuma chochuluka ndi makobidi ataliatali simukuyenera kupanganso mwinanso yani ndi uku kutchetcha kwa apostolo uku mm, kwa mkulu wa zachumaso m'bomamu kuwiri kuwiri uku kutchetcha uku kuti amayiwo ndama kumatenga kumasamalira ana folo zilikotu ziliko ndiye panopa sitikudziwa kuti kodi pa ana folowa ena ndi waza mkulu waza wa- wazo wali ndalama zitalizitali m'bomamu kapena onse enawa ndi apostolo kapena enawa ndi amuna awo ana awodi ndi enienibe kapena zinakhala bwanji ndili ine ndinakapita kukamenyetsa dna abambo akhale sure nawonso apostolowa ngati anawuzanso kuti womalizayo ndi wanu kapena wachiwiriyu kapena wachitatuyu apostolo akafunikanso akapangitso chaniso dna nayenso abomayonso afunikanso akapangitsenso dna so kunena kuti ana amene ngati akudyetsa ah, amayi amayi awo anawo ndi anawo ngati anamuwuza kuti anawo ndi yake okha ndiye kuti afunikanso nayenso chani dna mwaona so

yes so ndeno mmene zikuonekeramo zikuoneka kuti iyayi uh, abambo aja aboma aja akudyerera amayiwa awa apostolo akudyereranso andaniso amayiwa ndiye kuti amayiwa akulandira uku za upostolo za ulangizi ndi zina zotero komanso akulandiranso kuchokeranso kwa ndaniso kuchokeranso mbomamu kwinako alandirenso kwa bambo a ana eni ake a nyumba tsopano mamuna amene ananena kuti pamavuto pamtendere nayenso alandirenso kumene kujanso nanga sinayenso amafunikanso azipanganso sapotiso ana akenso nanga kungakhale mayi wachoka nyumba iye sazithandiza amabweratu azimayi kuti anawa akowa azidya chani ineyo amokhe koma ana akowa azi- azifuna zakudya pano iwe bwera bwera bwera so nkhaniyo yavuta kwambiri ndikunena kuti iyayi mmene zililimu ndithu uh, apostol akuyenera kukamenyetsa dna kuti ngati kumene kuja anauza kuti ana enawa ndi anu adziwenso nawonso komanso uh, uyu wambomayuso wachuma chitalichitaliyu wa ndalama zake nayenso akamenyetsenso dna nawonso bambowa akhozongopakidwa kuti ana folo onsewa ndi anu osadziwa kunena kuti alipo wina wake amene amatani amagagada ndiye anachoka amayiwo akhala paokha koma nongakhale akukhala paokha sakuli aku- akuwalipira lenti ndi chi- chikhwaya cha mboma muboma lomweli ndithu muli chi- chi- chi- cha- cha makobidi aketu ndi chimene chikutani chikulipira lenti kumeneko ku area 12 apostoloso nawonso adzidzimuka nde eh, posi kutayikidwanso picture yoti apostolo atagwirana ndi azimayi amenewo nawonso chamboma mwinanso chadzidzimukanso aa zikukhala bwanji ndiye chithunzicho cha apostolo ndi mtsikana ndi amayi amenewa a ana folowa chadzidzimutsanso anthu ambiri kuti chatuluka bwanji chatuluka bwanji chatuluka bwanji chatuluka bwanji koma chatuluka nkhani yaikulu ndi yoti chatuluka atakwata- atakwatapulana atagwiriranatu kugwirana kwenikweni atu "Ah, apostolo apostolo mulangizi mulangizi mulangizi wathu mulangizi eh." ananga mkaziyo akuti "Ii, uyu ndi side chick namba two amene namba one ali kunyumbako nathawa azisamalirana Hmm? liwiro la mtondodoka ndiye munthu akasamakunamizeni kumangoyankhula lubwalubwa eh, eh, cha- cha- ndakuuzani nalowa live inake so ndakuuzani kunena kuti anthu amadziwa zonena kuti anthu awawa kuyembekezera kuti amve zakuti zakuti ngakhale atakhala kuti iwowo banja analithawa koma azikuwuzani za mbanjamo zabwino zabwino chanichani musadzatengere kuti ndimene alili koma anthu amatengeka Eh, ndekuti iwowa akazawa amanjoya Eh, chanichani Eh, achina koneksiwa amalongolola kwambiri ndekuti azikazawo amakhala pa phanthiphanthi Eh, chacha- sizimayenda choncho izi sam ndi zosiyana zosiyana

vilombo va watu eh, vilombo kome filima wewewewewewewe Aha. akatipanga changu kasambitse mwana iwe basi umgonja mungu Basi. ukasambitsana osaimbana nazo yani amuna ndi amene waphokoso osati amuna azikhala ofatsa chanchana azikuzana azikulangizani eya ayi ndi zongoyankhula zimenezi ndi zongoyankhula kufuna ukukope- ukukopani muzimva kukoma muziona ngati kuti iwowo ndi namba 1 taonani sopano mulangizi banja lavuta mulangizi wathawa ana mulangizi wathawa akazi ake mulangizi wakalowa kuli komanso to make things worse awawa anali mafamily friends kumacheza azanga eh, azanga ah, kumacheza mafamily friends mm? mupita kuti kukacheza anthu kukacheza kwakuti akuti ah okay chabwino basi osadziwa kuti kocheza kucha ah, ah, ah. akangoyang'ana kumbali mkazi ujeni akazi awo akangoyang'ana kumbali iwowa ndekuti ndi mkazi wina uja kumapyopyonthana akangoyang'anizana nkumapyopyonthana pamene pati eh? Eh, koma guys dziko lapansi dziko lapansi eyetu ndiye nkhani imene yavuta kwambiri panakali panopa apostolo kaya akazi awo anathamangitsa kaya anachoka okha komano samakhalanso kunyumba kwawonso iwowaso ah, panakali panopa akukhala kwawokha ndithu akazi awawaso kunyumba kujaso kaya zinakhala bwanjinso kaya anachoka okha kaya chanchani akukhalanso kwaokhaso komano ndi ogawana ndithu apostolo amaona ngati alipo okha komano apapa ndi pamene apostolo sadziwanso kuti aa kodi munthu uyu sale sinali ndekha kulinso wa chuma chakenso mbomamo ndi amene ndi amene amalipira lenti ndi zina zotero nanga anasiyiranji ntchito ku tvet nanga chanchachani zinthu zimenezozo pamene palilitu pa malawi kusiya ntchito kumakampani kusiya ntchito ndikumanena kuti ndingokhala housewife guys muzidziwa kuti zi- sizamasewera iya life inamangana pa malawi inamangana inavuta kwambiri nde munthu kukusitsa ntchito kapena munthu kusiya ntchito muzikapo question mark waponda mwala ndi amayiwo anasiya ntchito mm? eh ndiye mmene timanenera muja kuti pano sitimatchula mayina ah, komanso nkhani zimene timakamba panova ndi za ma allegation nkhani yachiwiri ndi nkhani imene ya ah, mkulu winaso ameneyo ndithu ndi mkulu wovuta kwambiri wotchuka kwambiri makamaka ameneyo ndi mc ameneyo ndi mc wotchuka kwambiri amene wavuta patani amene watchuka anatchuka kwambiri kuposa botolo la vaseline mumadziwa inu vaseline akangoti vaseline kagule vaseline mwana samafunsaso kuti usi utiso yani nkhani ina ndi imeneyi komano nkhani iyi tanena imeneyi ah, malangizo athu malangizo athu kwa anyamata amalangizo malangizo athu ndonena kuti go and do dna kwa ana aja ana amene akudziwika kuti bambo awo ndi enieni ndi awawa kubanja kumene anathawako ana awawa ndi awodi enienidi a apostolo awodi enieni koma ukuku kwana folo kufika apostolo ali ndi ana atatu ukuku kwana folo uku akhoza kupaka chitedze kumeneko ndikumakuyabwa mumtima umanena kuti kodi ndi wanga kapena chanchichani mukudziwa chochita ndatakuwuzani chochita paka kapangeni zochita eh komanso ah, osamangotengera zilizonse malamulo akati "Eh, eh, uyu wakuti ayi mumayang'anitsitsa awotu azanu so nkhani ya mc mc nkhani imene yavuku yafika povuta kwambiri nthawi zambiri chinthu chimene unachita koyambirira chimabwera nkumakupweteka mpakana mpakana mpakana chifukwa chonena kuti anthu ama amaluza trust anthu amatengera zimene zija nkumapitirira ndimanena mobwereza bwereza kuti zinthu zimangovuta koma banja loyambirira ndi banja mbambande okay banja loyambirira ndi banja lofunikira kwambiri why am i saying this ukakhala kuti iweyo wachoka ku banjalo aa sindikunena kuti ngati mukuzunzika mukhalebe komweko iyayi ngati mmene zinali ndi apostolo amayenda ndi best friend wawo amangoyenera kuchoka uh, osakhalitsako iyayi komano banja loyambirira ndi banja lo ndimanena izi chifukwa kuti Ukachoka kubanja kuja, kumene ungapite, kulikonse kumene ungapite, anthu amanena kuti nchifukwa chake anakusiya uja. Mistake yaing'onong'ono amanena kuti nchifukwa chake anakusiya. Hayi, ino hayi nchifukwa chake wakuti uja anakusiya. Ndiye zimakuwawa kupangira kunena kuti kumene kuchako mwina unachoka iweyo chifukwa choti vuto linali nzakoyo. Kaya ndi wamkaziyo, kaya ndi ma- wamuna, vuto linali nzakoyo. Komano ukapita kubanja kwachiwiri, am- amangokukhoma pomwepo iweyo ndomakhala olakwika ndithu zikatere he sanje yake imene nchifukwa chake wakuti uja anakusiya Ah, ah. inu mnamusiya ndinetu ayi anakusiya iweyo Ah, ah. mwatani Mm? ndiye zimangovuta zimangovuta ndiyeno akuti kodi timu ee ilipobe timu ee sidzatha timu ee malo ake ndomwe ano ilipo izikhalabe pano izibweranso mmene imabwerera muja kudzakupatsirani ah, nkhani za mabodza ah, nkhani za anyamata amalangizo chimodzimodzi okay ndeno bwanji ndikunena izizi ndizonena kuti zachitika ndi uh, mc ameneyu mc amene tikunenayo mc muzidziwa kuti kunena kuti pache iyeyu anali ndi anali ndi mkazi kutangotsala mawiki ochepa one week or two weeks kuti apange chi- chinkho- chinkhoswe mc ameneyu anapita kwina kwakenso ndi ukadz- uka- ukagona ndi mkazi wina mm? atagona ndi mkazi wina kumene kuja ndikupereka pathu pano mpathupi mkazi uja "Ah, mwandiimitsatu Ah, ndimaku- ndakuimitsa bwanji ngati umayenda ali ndaima ali ayi iwe ziyendabe kuyenda sinakuimitse ali kodi nu- ndi- ndinu mwana patauni pano mwandiimitsa kaya ndaima ali ah, ukutanthauzanji ali ndili oyembekezera ndili mpathupi ndili mkasitomaki chanchani ali ah, nena zoona ali ayi sine basi mc kukana si ine iya si ine iya Ah, ah, ina nanga ndaninso ine mamuna amene ndikudziwa ndiwe wekha patauni pano eh? ndikudziwa mc mmodzi amene anatani anadyerera kalibwasa amene ndiweyonso palibenso wina ali ayi si ine basi ujayo chabwino ine komatu palibe vuto munakangovomereza kunena kuti tizi- tizipanga bwanji mabai yake mwanayo akadwa- akaba- akabadwa ife kapena kuti inu mukutani mwapeza mkazi wina kupangitsa chikwati cha chani paja ah, iya ukhoza kupanga chilichonse chimene ungafune ah, inu nthawi yogonana tinali malo amodzi tinagwirizana kuti iya izizi zikukoma ndithu tiye ti- tisamavalenso chishango tisamadziteteze tizingochitapo ndithu umamchitapo basi latalata njeno pano mukanene kuti simukudziwa kanthu zowona mc zoona mc uchalaye ukozopita kwina kulikonse ndiye madziwa munthu ukatchuka kumalawi kuno ukatchuka umadzitenga kuti iweyo ndi dolo iweyo ndi shasha iweyo ndiye kuti anthu aliyense akumudziwa akukudziwa anthu akakuti helo basi kuonekera kukugomera chanchani ujawo chabwino ndiona mmene ndingachitire basi kuchalichi anapita kuchalichi koyamba Kulengeza koyamba ukwati wa mc kuno ndi wakuti wakuti alipo amene akuletsa? Anthu onse zii akuti iya kulibe. Kulengeza kachiwiri alipo amene akuletsa? Kuli zii. Kulengeza kachitatu alipo amene akuletsa? Kuli zii. Mtsikana uja anangosunga ali "Ah, ka- ka- kasitoma kikabakulako pang'ono. Kulengeza kachinayi komanso komaliza alipo amene akuletsa? mzimayi uja kudzatulukira basi ali ine ndili ndi kasitoma ka pregnancy adapereka ndi mkulu amene aja dzidzidzi mtchalichi aa tinalengeza koyamba kachiwiri kachitatu eh? kunkana petulo koma kafolo ndiye kubwera munthu ali kuteko ineyo mmene ndililimba eh, ndine woy- woyima ndithu nayima iwowo amachita ujeni latala puleni ndi wamapuleni mc ala ah, chabwino nanga titani tchalichi muno popeza wa munthu wabwera basi ukwati wa next week kulephereka Anthu analira iye ana mkazi uyu anali wachikondi winayonso amene amafuna mkwatireyo analira akubanja kulira chonse atakonzekera chonse mbuzi ng'ombe ataphaipha zimenezo mc anatchuka olo social media inakamba panopo olo social media timu aa imene akuidziwa anthu original timu aa inabwera panopo inakamba kunena kuti mc wina wakakhumudwitsa anthu eh, mwakuti mwakuti cha- cha- cha- cha- cha mc kumeneko kwatatani atavuta banja basi linalephereka pamene paja Ah, asiyana asiyana asiyana ayi komatu ngakhale wamusiya wachimwa ndi umuwe mwakuti mwakuti chachachani koma timanena mobwereza bwereza kuti mc ama weekend iliyonse kwangoti kuli zochitika ndi mc kumakhala kuona mbina zosiyana siyana aoneko iya inu anthu mumadana ndi m- ma- Mr. Ronald Jordan kuti amabwera kumanena kuti taonani taonani taonani mbina yake akugwedeza mmawa mmawa masana madzulo iye imene ine ndimangonenerera mbina mbinayo sindidziwa kuti ili kuti sinakumane nayoko ndimangonenako ine kungonenerera chabe sindizakumana nayonso mwina mbina imeneyo koma mc amayiona mbina ija n'kumagawana manambala pompopompo koma anthu mumalimbana ndi ine ee mumanena za mbina za azimayi ee chifukwa chachani ee akugwedeza ee akunyekhulira ee akutere a zongokamba zimezi si imene ndili mm? so mkulu ameneyo mc amakhala akuona mbina zosiyanasiyana ndiye litatha pamene paja chikwati chalephereka uja walengeza unena kuti yayi bambowa anandipatsa pathupi anandiimitsa zinakhala chonchi sizingatheke sizinga not under my watch sizingatheke zimenezozo eh, chanchanchani kuti ah, basi awapande game yakona ndi mmene basi uja anena kuti "Ah, ineyo komano ndifuna mc singatani singavutike yayi ndi mc basi anapezeka kuti wamboyendera yake kutere kutere kutere gululu ndi mkazi wina Ah, ah, dzina kuti iwe ndani uja kudzatchula pamene paja amalita eh, mwakuti mwakuti ah, amalita eh, eh, mwakuti mwakuti ah, okay chabwino ndiye ndakukondatu ala iwe si mc gom ah, mc iwe akuti eh, ndi mc ah, no problem ndimafuna anthu ngati inuyo kumene basi izo pachiyambo kuyenda kutere kutere kuthamanga kuthamanga eh, osalengeza osabweretsa panopa osatiuza ife zithunzi chachacharu tibisira kaye koyamba kenaka timangoti chaka pfu, tinangomva kuti chikwati chikwati cha ndani akuti mc uja uyu anapereka mimba uku anamupangira lipoti ku tchalichi uja amene anasiyana ndi mkazi woti one week chikwati chikufuna chizichitika mc amene uja wapeza chani mkazi wina Ah, ah, nthawi yomweyi ali yeyetu eh? pachoka mzako pali malo ngati pachoka uyu ndiye kuti uyuyu alowepo ah, chabwino nanga ife titani tipita tikatani tikasupa tikalulutira ndi zina zotero basitu ndi mmenetu amapanga tuchigu zimenezi chapo apanga pamene pajapo basi kumakhala apanga chikwati anthu anapanga ukwati anthu anakasupa anatani anthu aja kumakhala ah, osadziwatu mc anaombera fiti m'manja anakakumana nazo kumeneko ndeza ndiwe yani sopano anakukumana ndi mkazi wodziwa chani wodziwa gemu osewera magemu kawawatu ndakuti kunali zinthu kumeneko

Eh, eh, mc aa kodi moyo mbanje umakhala chonchi ndimaona ngati mmakhalira limodzi kumagona malo amodzi kumwa tiyi eti chachechana azikhala bwanji ala too late ndiye pano kuti atuluke kumene kuja mc kupezeka kuti kutani kumavutika Ah, anthu andiona ngati ndikuchita za uhule chachachachana koma ataona kuti tsopano too much is too much la 40 lapitirira lafika cha m'ma 41 anaona ah no no no no la fote lomweli ndione kuti nditani nditulukeko mwaona ndiye basitu mmene gome uh, mini mc amatuluka kumene kuja kuti ayi ineyo mc basi ndikutani ndikutuluka izizi ndazitulukira zandikwana basi nde pali zambiri zimene zimachitika zoti tikambirana kutsogoloku koma kunachitika zambiri mbiri gome wa mc wapirira ko basi mc wapirira komano panopa wangoti ayi enough is enough kaya anthu azinena kuti vuto ndineyo kaya azitani komano enough is enough ine basi katundu wanga ndatani ndamanga ndikupita basi ala ayi ayi upita kuti iwe mkazi ndine basi ala ayi ayi tipeza wina kutsogoloko ayi ayi ayi mwakuti basi ndi mmene mwamvatu lero mutu kuti mc lamukanika mc banja latha mc banja zinthu sizili chani sizili makola mmene zimayenera kutani kukhalira mwaona nde ndi nkhani yonena kuti siyapano iyayi ndi nkhani yovuta kwambiri komano apapa patangoyamba tangokutsegulani chabe ah, kungokutsegulani chabe mudyo chabe kungokutsegulani mutu kunena kuti kunjako ndi zimenezi kunjako kunjako nkhani sizikuyenda bwinobwino iyayi komano choti mudziwe ndi chonena kuti social media zimene imachita kunoko kukutentha ndithu mavu ngati ndikuona ka thukuta social media zimene imachita anthu ambiri simmadziwa munthu amene wayambira kuyikamba nkhani kufotokoza nkhani
kukhala pansi ndi kuyikamba nkhani amaoneka kuti iyeyo is right is right than the other party party inayi ikamadzabwera imadzakhala kuti anthu atenga kale version yoyambirira ija Komano, I can, I can bet you, this time around, poyamba paja linali vuto la gome la, la MC kutsegula tsegula zipi kutsegula zipi kwa mzimayi wina uja uh, linali vuto lake analilepheretsa chikwati chifukwa anapereka mimba anakangovomera kuti ah, amene mimba mmene zililimu tiona kuti tirani tipanga bwanji hmm? tiona kuti tipanga bwanji koma inali vuto lake ukuku wachokako ukuku ndiye si vuto lake wakakumana ndi zokhoma mwana wa munthu mbanja less than two years koma wakumana ndi zoti sanaoneko zoti sanaoneko wakumana nazo kumeneko ndiye wangoganiza zotani zochokako okay ndiye pano panakali panopa muzimva zambirimbiri he mwakuti he mwakuti hola kwandi wakuti inuyo mukumbukira bwino lomwe sikalenso kwambiri ah, kunachitika nkhani nkhani za mnyamata wina wake kumene nkhani ya maodiyo ija mukuyikumbukira inuyo mwezinso sunathenso kunatuluka nkhani ya maodiyo mukumbukira inuyo anthu amene mukumbukira tanena kuti ine ndikumbukira nkhani ya maodiyo ya mamuna ndi mkazi anena mu- akumbukira ndani apa tanenani amene mukumbukira ndikuuzeni ndikukumbutseni akumbukira ndani tanenani kuti ine ndikumbukira nkhani ya maodiyo munthu ndi mkazi wake ndisanayambe kuyiphwethula apapa eh? ndisanayambe kuyiphwethula ndani akukumbukira nkhani ya maodiyo akumbukira ndani ha kuti nenani nenani tanenanitu munthu ndi mkazi wake anthu onse amangoti mamuna ndi oyipa mamuna oyipa mamuna oyipa mamuna oyipa akuti tukumbukira tukumbukira ehe mwanda mwachita bwino kuti akuti tayiwala a inu mwayiwala kuti sonkhani ya maodiyozi inatuluka anthu onse amangoti chimamuna choyipa chimamuna chankhanza chimamuna chopanda mkazi chimamuna chakuti chakuti chimayenda mwinanso ndi wantchito chimamuna chanchanichani anthu ambiri anadana ndi mamuna anthu ambiritu why anthu ambiri anapanga zimene zija chifukwa chakuti nkhani ija koyambirira inaveka yonena kuti mamuna ndi wankhanza mamuna uja anakakhala kuti analibe maodiyonse analibe chichonse chanchanchanchani pano tikunena panopa tinakamaninabe kuti banja lakuti lakuti linavutira chifukwa cha chani chifukwa cha mamuna koma mamuna uja anangophulitsa maodiyozi tatata maodiyozi mbwerekete tatatatata mbwerekete phuli anthu osalankhuti chimkazi choyipa

nkhani zambiri zimayendanso choncho mukaimva koyambirira isanamveke kwinako oyipa amakhala winocho apapa ine sindikunena kuti oyipa komano nkhani ya mc uyuyu wakumana ndi zokhoma koopsa koopsa mu moyo wake wakumana ndi zokhoma mikwingwirima amangoyenera atani achoke basi

anthu ena pa interview ya ine anandiuzapo kunena anandifunsa kunena kuti kodi iweyo bwanji sunafune kukwatira komwe unaliriko bwanji sunafune kukwatira kumenekoko uh, akazi onsewa anali kumeneko ena azungu mwakuti mwakuti nanena kuti anthu makolo ena amatumiza mwana kaya ndi kunja kaya ndi ku Malawi komweko kumtumiza kwina kwakenso kuti akasinthe mwina akakhala payekha akasintha eh? mwina akakhala payekha ameneyo asinthe akhale wina wake osinthika ife tatopa naye tasowa naye pogwira pogwira tilibe nde iwe wachoka kwanuko wadzisungira sungira umadzakumana ndi amene uja tha connection ah mwakuti ah ndakukonda inenso he mwakuti mwakuti basitu ukwati wayambika simudziwa kunena kuti kodi ah, uku kwakuchokeraku kuti ah, anali wotani amatani kum- kum- kumeneko kodi anachita kumtumiza kunja kuti mwina ah, mwina akapita kumeneko akasintha kapena nzabwinobwino kapena ana- zinakhala bwanji iwe iyi ndapeza chimkazi iyi ndapeza chimamuna e mwakuti mwakuti basitu mukhala mwina pa, pa banja paja mwayambapo one year two years basi mwina u- chauta akudalitsani ndi mwana mmodzi kenaka ndimene umadzamva kuti ah, akazi ako ndi akuti kapena amuna ako ndi akuti Ai, ii anali kasitomala wapa Bwandilo ngati udziphe amene aja eh, iya iya iya iya koma ah, pa- pa- pa- panopa a- a- anasintha Eh, eh, komano imakubandula ndi conscience ukamva malo ah, amene aja pa studio anali kastomala wathu amene aja pa Bwandilo anali uh, kumataifa timakumanana kumene kujako eh, mwakuti mwakuti Ah, ah. mkazi wa munthu mwamuna wa munthu amene so ndi mmene zimakhalira nthawi zina uh, sikwenikweni kunena kuti uh, sikunena si, si, si, autiza kutakumbukira za interview thank you very much sikwenikweni kunena kuti uh, phuliphuli ndiye kuti mkaziyo ah, ndi mmene ukuyembekezerera kapena mamuna ndi mmene ukuyembekezera ayi pamakhala zinthu ndiye ndi bwino ngati mufuna kukwatira kukhaza ku- kukhala kuti munthuyo mumudziwako ndithu pang'ono at least mukudziwako tinantina ta munthuyo kaya nka background kaya chanchani kaya mwakulirako limodzi penapakenso kaya chancha- tinantina umadziwako osangoti bola ndakumana naye zimachitika kwambiri ndi zimene ndanena pansi ndiye conscience imakubandula conscience imakubandula ah, ah, akuti awa ana- amakhala amatandalira ku bwandiro akuti awa amatanda- amatandalira ku ku sitiri koma ndi amuna anga koma ndi akazi anga ah, ah. ndiye olo kuti uziganiza mmene muja kunena kuti ah, ndiyambepo kutchena its too late wamenya kale mwachani olo kuti ukayezetse ndiye umakhalanso ndi manthanso ah komano ah, iya ndingokhala kaye chonchi ah kuli bwino ndikhale mmene ndilimo ah kuli bwino ndisadziwe ndiye umakhala ndi mtima womakanakana ah komano ah ah, ndili bobo kudakada kudakakaudwala ndikadadwala kale ah ndili bobo ileyo ndili vota tonet eh chacha umadzilimbitsa mtima komano zimachitika zimenezozo so ndi nkhani imeneyi ya mm, mc ah, wakakumana ndi zosakumana chifukwa chonena kuti iyeyu amatsata phuliphuli ah, kuona ngati kuti ndi chani ndi njinga osadziwa kuti njinga mpagavu mwaona so eh, sitika- tisakambe zambiri nkhani yotsatira ndi nkhani mwina yomaliza chidzulo chino ndi nkhani imene yachokera ku peji kwa tamiya kumeneko kwachitika nkhani kumeneko kwakambidwa nkhani nkhani yovuta kwambiri akuti amayi ena akenso kumeneko kaya ndi amayi eya amati amayi ndithu chifukwa anati shi shi akuti anamuuza iyeyo tamiya akuti akuti tamiya ndifuna ndikudalitse komano ndikakufu- ndikakudalitsa ndalamazo sindikupatsa pompano ndikadzabwera ndi pamene ndidzakupatse ndalamazo akuti amafuna amudalitse ndiye kuti aa mundidalitsa bwanji komano ah, ndi mu- mu- ndisalandiriretu mdalitso mdalitso wanji oyambobwera ndi mawu chabe alande ndikupanga post ndikulemba kuti lero ndadalitsako uyu mwakuti mwakuti chachachani munena zoona aletu ndi mmene ndimachitira anthu ake samalandiriratu alinde samalandiriratu amadzalandira ndikabwera kapena zina zina zika munena zoona aletu ndiye uja anadzidzimuka aa zoona ndiye basitu Tamiya uja wadzidzimuka la ndine sindimachita zimenezo ine ndikamapanga bizinesi zanga ndimatani ndimalandiliratu ngati mufuna mundilembe kuti mwandidalitsa mundipatse kaye chani kashi kashi ndilandire ndikalandira ndione kuti kodi ndalama izizi zikukwanira pa mdalitso oti munthu angandilembe kumana kuti akundidalitsa ineyo pa ndalama izizi kapena ndimbwezere kunena kuti iyayi ndalama zachepa sizifika pa mdalitso izi zifika pa chani izi zingofika pa chitozo izi kapena ungofuna munthu pochukirapo ndi akuti iyo jowana kana ah, mayasi ngati mufuna kundidalitsa mundidalitse pompano pompano hmm? ndiye akuti basitu ndimene anatenga la mwakuti ayi ukukananso bwanjiso e chabwino ndiye basi usalembetu usalembe nkhaniyi komano basi izi zingotha choncho ala mapusa ku basi nde basi Tamiya ukayilemba wayilemba uja amayi amenewa e amamuuza ndalama zawo e mwakuti mwakuti e, umafuna ndidalitsa ineyo koma akuti adzandipatsa ndidalitse pa ngongole e, cha- cha- chani e, ah, koma sanatchule dzina amayiwo kaya ndani kaya ndiye inenso sindidziwanso koma akuti amadalitsa dalitsa ndithu nde walembatu nde nkhaniyo ikuzungulira kwa Tamiyaku yavuta kwambiri yavuta nkhaniyo yavuta ndithu anthu akukambirana anthu akupanga ena akutchula mayina mazewo pa social media pano palibe pali anthu ena ake they don't care whatever they don't care akhoza kungobwera yolo panopo pa social media akhoza kungondipeza ineyo pa live panopo kunena kuti conex pachakuti pako conex pachakuti pako they don't even care ana akhoza kungobwera conex ndimakukonda iweyo ya- Leto- alibe nazo ntchito kuti iweyo ufila bwanji inu social media ndiye kumene kukuli anthu akutchula mayina amayi amene acha ee abambo amayi ee popeza wati shi ndi awo nkhani kumeko ili ndi amayi ya amayi ndithu Eh, eh ndeno kuli nkhani ndithu kumene koko komano akuti amayiwo amadalitsa nde ah, popeza nkhaniyo nanga si zovuta kwambiri koma ndikukumbukira ine ah, diremo ananena analembedwanso kuti wadalitsika adalitsika milako kaya milakonso analandira zake kaya nzapangongolezo zomwezo kaya nchanichani sitikudziwa koma uno kuli anthu ambiri amene okha ngati akhala akulandira mdalitso umenewo pa ngongole ndiye kaya akulandira kaya mukumbukira bwino lomwe ineyo ndikumbukira bwino lomwe ndinadzamva nkhani imeneyi kuti ena kuti uh, kuli wina wake ya mdalitso sadalandirenso nayenso anamuuza kunena kuti a ndikakhala free ndi tani ndiku- ndikuponyera ya mdalitsoyo komano sitidziwa kuti kodi panopa analandira kapena sanalandirebe komano guys osalolera okhala pa mdalitso wa ngongole ndi cholinga choti mungopanga dzina lanu kunena kuti mwadalitsika iyayi guys mdalitso umabwera pompopompo eh? mdalitso umabwera pompopompo eh? osalimbana nazo iyayi komano nkhaniyo yavuta ndithu ine ndinakangopetanso kutenga screenshot kodi inu guys anthu mukudziwako kapena amene amayi amene amadalitsa koma palibe amene akutchulanso bwinobwinonso mayina ake onso eh? Ah, palibe munthu amene a- akudula anthu ena akunena kuti conex ndiwe kwa misala chanchanchani eh, ndimene anthu the people don't care about giving you names kaya chanchani they don't care eh? nchifukwa chake this social media imafunika anthu amisala chifukwa kuti akakutukwana iwe ungomvetsera pamene pachapo ukangopanga kuti uyankhire chachachani zinthu zina zimapezeka kuti zatani zasokonekera komano life that's how life is like etu guys mama nkhani zozavuta kwambiri komanso ah, mongochenjezana amene mukuyamba ndale panopa tizikamba zonse kaya za ndale akakugogoda pa ndale tizikambanso ngati mkati mwa wiki, wiki, weekend iyo ah, ah, ah, a Namiwa a Namiwa anagogoda ndithu ah, anthu kumeneko a Namiwa analira ndithu mokweza mayo kalanga ine dzandilanditseni kuno apolisi iwe palibe amako pano eh, chani chani chani tikubweteka basi ndi anaponda ndithu anaponda atalira mokweza a Namiwa uh, aliyense akukamba nkhani imene iyi yomvetsa chisoni kwambiri nde guys ndale ofunika osamala nazo ndale anthu ambiri samadya komano anthu amalandirapo ndalama pa ndale ndale zikamachitika anthu ambiri amalandira ndalama zitani zitani ndithu akhoza kupereka makobidi kunena kuti kapangeni zakuti inu kapangeni chakuti inu kapangeni chakuti ndi anthu okapanga chinthu aja alibe nazo ntchito alibe nazo ntchito amakatanidi chinthu chija amakapanga ndithu mo- mosapangaso mo- mopandaso upangaso chisoniso nde kumatuluka zikwanje kumeneko nde ndingokupemphani kunena kuti guys ngati muli ndi anthu okudalirani muli ndi ana muli ndi chanichani there's always somebody amene amamenyerera ufulu komanso pa- pa- palinso anthu amene amatani amaphedwanso pomweponso nde inuyo musakhale mmodzi mwa anthu ophedwa chifukwa choti mufera Malawi Mm-mm. Ah-ah. ngati mutati mukufa mm, mm, ku account kwanu kuli mphwamwamwa bola akoto koma osati yayi zokoma zili mtsogolo ngati za Tamiyazi zoti ah, ndikudalitse pa ngongole ayi guys aa kanani kugwiritsidwa ntchito mwa njira imeneyo eh? olo mavotedwe kutsogolo ofunika kuganizira kawiri katatu osanguti basi chanchanchani koma analira ndithu anamiwa mayi kalanga ine mayi kalanga ah, iwe mayi mayo dzandilanditseni kuno apolisi yayi aame pamene paja ah, iwe ife tinatrainer koma sitinatrainer kudzaleletsa iwe timateteza dziko osati individuals koma amwene nde zinthu nkhani nkhani zake ndi zovuta kwambiri komano ya tea-mu aa guys uh, pa nkhani zimene ndinakubweretserani ndi zimenezo ndithu nkhani zazikuluzikulu ndi zonena kuti apostol uh, asiya banja lawo uh, komanso uh, mg2 mg1 uh, mbali inayi mg2 nayenso anathawanso banja lakeso apostolso anathawanso banja lawoso komanso mc awalira chokweza kwambiri wa, wamina chakanuleka wadziwa zonena kuti ngakhale zili choncho a banja lingotha chifukwa mc yo chimene chavuta kwambiri ndi chonena kuti anthu akumujaja chifukwa cha zimene zinachitika paja komano iye wangoti enough is enough kuli bwino ndichoke pano ndi mtendere zinthu zisanafike pachani pamponda chimera nde basitu wachokako komano zambu- zamtsogolozo kuli bwino aka- akungopita mwina akalele akalele mwana kuja kuti mwana uja pano wa- anabadwa amene panonso mwinanso alinso ndi ije nanga munthu umayitanidwa uh, uh, be- baby daddy komano banja likukukuvuta osangopita kwa, kwa kumene koko bwati ungopita kumeneko basi muzikalera ana limodzi eh ndiye nkhani ina ndi aTamiya afuna alandire akuti ah, paja ah, amudalitse ah, pachani amudalitse pa ngongole ndiye akuti iyeyo wakana ndithu kuti iyayi zanu zimenezo ah, makobidiwo ndimafuna komano panakali pano pa ngongole sindimadalitsidwa ndimadalitsidwa cash cash cash olo ndikagulitsa galu ndi cash cash olo ndipezeke kuti mwina ah, ah, ehe zonse zimakhala cash cash cash cash eh osati pa ngongole ya ya guys mwakoma nonse ah, ndathokoza kuti munabwera papa tea-mu aa ili pano imabwera tuesday iliyonse tuesday iliyonse kumabwera tea-mu aa no matter what mwakoma nonse bye bye mukakhala ndi nkhani ndipezeni ku inbox uh, mutifotokozere uh, komanso nkhani zonse zimene takambaso apapaso ndi ma allegation mphekesera chabe ndiye ngati winawe ungakhale kuti iyayi ine mwakuti mwakuti ayi ndithu ubweretse umboni wa dzina lako pamene takutchulapo iweyo apo bi nkhaniyo sitimakamba ya iwe timakamba nkhani yofanana ndi nkhani yakoyo nde iyayi guys uh, mr andisamu akapeza mpata nawonso atijoine uh, programu imeneyo mukuziwa kuti imabeba ndi mr andisamu kuti akhale pambalipa iwo kuyankhula ine kuyankhula programu ndikumapita ndikumapita mtsogolo kuti tiyende chitsogolo mwakoma nonse guys usiku wabwino kulikonse kumene muli bye bye